Dia dhuit agus fáilte go dtí an rang Gaeilge. Seo bileog oibre don ardleibhéal agus baineann sé leis an idirlíon agus tá píosa beag ar youtube freisin. Sa cheacht seo tá trí cheacht, Ceacht 1, Ceacht 2 agus Ceacht 3. Ok, Ceacht 1. Is léamhthuiscint atá ann agus tá ceisteanna ansin le freagairt. So tá fíor nó bréagach, 1 go dtí 6, agus tá ceisteanna agus scríobhfaidh tú na freagraí ansin. Ok? Now, tá a lán foclóir nua anseo so tá cead agat tosú le Ceacht 2 más mian leat, if you would like. Ok? So scríobh an Gaeilge agus an Béarla i gcúl do chóipleabhair, ceart go leor. So, the internet, cén Gaeilge atá ar sin? Growing exponentially. Ok, so tá a lán foclóir nua anseo. Ok, em, so léigh é seo, Tá an t-idirlíon ag fás as cuimse ar fud na cruinne agus ní stopfaidh an fás sin go luath. So féach ansin, an t-idirlíon ag fás as cuimse agus tá an aimsir fháistineach ansin freisin, ní stopfaidh, it will not stop. What will not stop? An fás sin. An fás. So tá a lán focal, foclóir nua anseo. Okay? So. Uimhir a haon, Ceisteanna anseo, Tá fás an idirlín ag stopadh. Hmm, an bhfuil sé ag stopadh? Féach anseo, Ní stopfaidh an fás sin, that, this, growth will not stop. Ok, so sin bréagach. Lean ar aghaidh go dtí na ceisteanna. Cén céatadán den domhan a bhí ar líne sa bhliain 2000? So cad is brí le céatadán? Ok, céatadán, think of céad, céad is a hundred. Ok, so what's a hundred out of a hundred? Percentage. Ok, so what percentage ehm den domhan, of the world, a bhí ar líne sa bhliain 2000? Who were ehm were online in that year? Ok, ceart go leor. Now.

Find out na an deich dtír is mó a úsáideann an t-idirlíon ar domhan, the ten countries that use the internet the most in the world, agus faigh amach cén céatadán fáis a tháinig ar úsáid an idirlín sna tíortha sin ón mbliain 2000. Okay? So, the biggest growth since the year 2000. Ok, so sin píosa a haon agus píosa a dó, YouTube, ceol ar líne. So, just cúpla ceist faoi sin agus beidh ceacht cainte le déanamh ar seo. So, em, an uimhir, eh, bí ag caint agus bí, bhuel, bí ag scríobh, ok? Agus ansin, déanfaidh tú clips beag ar seo, ok? leis na freagraí. So, uimhir a haon, an bhféachann tú ar YouTube go minic? Cad a cheapann tú faoi YouTube? What do you think of it? An dtaitníonn sé leat? An breá leat é nó an miste leat? Do you mind? An éisteann tú le ceol ar líne? Cén grúpa ceoil is fearr leat? An bhfuil suíomh idirlín acu? Do they have a website? Cad atá ar an suíomh? An maith leat an suíomh? Cén fáth? Ok, so sin na ceisteanna. Now seo sampla, here's an example, seo sampla, ok, de chlips. So your clips might sound like this. Dia is Muire dhuit, is mise Adam. Féachaim ar YouTube gach uile lá. Eh, féachaim ar YouTube deich lá, deich n-uair in aghaidh an lae, ten times a day. Cad a cheapann tú faoi YouTube? Is breá liom YouTube agus táim gafa le YouTube, addicted, gafa, G-a-f-a, le YouTube. An éisteann tú le ceol ar líne? Éistim. le ceol ar líne ar YouTube agus uaireanta éistim le ceol ar Spotify. Cén grúpa ceoil is fearr leat? Is breá liom a lán ceoltóirí agus grúpaí ceoil ach is iad U2 an grúpa ceoil is fearr liom. Is breá liom U2 U2 agus éistim leo gach lá. An bhfuil suíomh idirlín acu? Tá suíomh idirlín acu. Cad atá ar an suíomh? Tá a lán pictiúir agus rudaí eile ar an suíomh. An maith leat an suíomh? Cén fáth? Is breá liom an suíomh. Taitníonn sé go mór liom. Ok? And sin an clips. You don't have to include the questions, ok? So just the answers. OK, so try and get it, you know, cupla abairt, couple of sentences for each one, OK? So listen back, listen back, éist arís le sin, OK, agus scríobh síos cupla sampla. OK, sin go hiontach, go n-éirí leat.